mwansangala ndi chimwemwe ndikulandireni nonse amene mukutsatira kanema wa captain media lero tili m'mudzi mwa kandengwe kuno kwa t/a nsamala ku balaka kunoku tabwelera pologalamu inde pologalamu imene tikuyitchula kuti yachilemba tilinali ndi ana ndithu amene anali pa maphunziro a madras kwa zaka ziwiri ndipo lero lino aphunzitsi awo akudzapereka tsopano anawa kwa makolo kuti tsopano panopa ndi ma- ma- mwalimu ana oti ndithu akudziwa zokhuza chipembedzo cha chisilamu akudziwa za dini ya chisilamu ndiye kuno ku balaka ndi kumene tikuyambira pologalamu koma pologalamu yonse ikathera mudzi mwa siyaludzu kwa t/a makwangwala ku ntcheu ndiye monga mmene mukuonera pamalopa pakuoneka kuti ndithu pali bize magalimoto choncho pali magalimoto ena amene tikuadikiranso kuti atuluke kuchoka kumpandaku mmenemu ndi mmene zikhalire chikondwerero ndithu cha ana amenewa tikukamba za abdulahimu komanso shukulani amene lero tikuwakondwerera kuti ndi ma- ma- mamualimu amene ndithu amaliza maphunziro awo okhudza chipembedzo cha chisilamu kunoku ndiye ndikupemphani kuti mukhale pompo tikhale limodzi titsatire limodzi tikondwere limodzi kuti tonse tikakhalenso tikuyendera limodzi nkuona kuti kodi zimenezi kuno ku balaka komanso komwe kumene tikafika ku ntcheu zakoma motani indetu za dini izi zimakoma za chipembedzo cha chisilamu izi zimakoma tiye ndithu tikhale limodzi tonse tione kuti tikathera pati ife a captain media tili kuno kuti tikuonetsereni zonse zimene zikakhale zikuchitika kuno ndiye khalani pompo osasuntha ndithu kuti muone kuti kodi kuno kuli zotani monga mmene mukuonera uwu nde ndi mwambo mwambo ndithu wosangalatsa mwambo umene mwina kakhala koyamba kuona mbali yakuno mwina ngati kunachitikako kapena zinachitika kwina kwake koma ndithu tili ndi mwambo wosangalatsa tikukamba zokuti ana amenewa tsopano ndi ma- mamualimu amene amaliza maphunziro awo okhudza chipembedzo cha chisilamu ndiye pano ulendo wathu ukuyambika pamene tikhale tikupita ku ntcheu komwe uko kwa t/a makwangwala ndiye mwa pempho langa kuti tikhale limodzi kuti titsatire kuti kodi kuno kukuchitika zotani

lero ili ku balaka kunoku tabwerera zochitika ndipo ulendo umenewu tikupita m'mudzi mwa Siyaludzu kwa T/A Makwangwala mboma la ntcheu ndiye takhala tikufotokozera kuti tikhala tili pa mdipiti wopita ku ntcheu kumene chikondwerero chimenechi cha ana amenewa ah, chokhudza ndithu kuwaveka chilemba pamene aku tchedwa kuti mamualimu chikakhale chikupitirira ndiye tiye tonse amene tikutsatira pa kanema ameneyu wa captain media tiye ndithu tikhale tikutsatirabe chifukwa zabwino zambiri ndiye zilipo Ah, kumene tikupitaku ndi kumene chikondwerero ndithu chikafike pa mponda chimera ndithu pano tikudutsa mtawuni ya balaka ulendo wathu umenewu opita ku Ntcheu kwa ife amene timakhala ku Balaka kaya siunafikeko koma mwambo umenewu ndithu ndi umodzi mwa miyambo yosangalatsa imene ikuchitika kuno mboma la Balaka apa tikuchoka pamalo aja otchedwa Manika kudutsa ndithu pa depoti ya Balaka mu ulendo umene tikupita ku Ntcheu tikukamba kuti kumeneku ndi kumene kukakhale mwambo waukulu wokondwerera kuti ana amenewa amaliza maphunziro awo okhudza chipembedzo cha chisilamu pamene pano tikuwatcha kuti ndi mamualimu tikukamba ndithu za Abdulrahim komanso Shukurani ndiye ulendo ndi umenewu ife ya captain media tili nanu limodzi kujambula kuti nonse amene mukufuna kutsatira mwambo umenewu usakuphonyeni koma mutsatire bwinobwino chifukwa ife nde zimenezo zimene timapanga ndiye tiyeni ndithu tikhale limodzi pa mwambo umenewu pamene tikhale tikufika m'mudzi mwa Siyaludzu kwa T/A Makwangwala ku ntcheu mdipiti wathu ndithu ndi umenewo apa tikudutsa ndithu pa balaka stadium ndithu pamenepo ndi pa balaka stadium pamene tikudutsa kukonzekera kapena kuti mu ulendo wathu okafika ndithu ku ntcheu m'mudzi mwa Siyaludzu kwa T/A Makwangwala
lonjezo lomwe ukulonjeza basi bola basi

ulendo wopita m'mudzi mwa siyaludzu kwa t/a makwangwala m'boma la ntcheu ndithu mdipiti wathu umenewo mdipiti wathu kudutsa pano pa national bank ndithu ulendo wokapanga chikondwerero cha abdulrahim komanso shukulani pamene anyamata amenewa amaliza ndithu maphunziro awo kuti tiziatcha kuti amwalimu ndithu pamenepo ndi pa chipatala cha balaka pamene tikudutsa mu ulendo wathu ah, wa ku ntcheu ndiye tikuti kumeneku kuli chikondwerero ndithu chapamwamba chikondwerero chachikulu cha ana amenewa ndithu mdipiti wa ife ukudutsa pa st louis parish st louis montfort parish inde parish ya pa balaka paja pamene anyamata otchuka a alleluya band amaswerapo saundi ndithu ah, sungakambe za boma la balaka osatchulako st louis montfort parish chifukwa ndi imodzinso imene imayikidwa ndithu pamapu tikamakamba za kuno ku balaka pano mdipiti wathu ndithu kudutsa m'mudzi mwa sosola kuno kwa t/a nsamala tikamakamba za sosola full primary school ndiye ndi imeneyo ndithu kuno ndi malo amene ali ndi mbiri potengeranso kuti malemu soja lucius banda amachokera m'mudzi wake umenewu ndithu sitingakambe za balaka osatchula soja osatchula mudzi wa sosola ndithu kunoku ndi ku meti tiyeni ndithu tiutsatire mdipiti wathu umenewo monga mmene mukuoneramu magalimoto ndi amenewo enanso tikhala tikuwajoyina pa balaka maliketi kuti ndithu tonse tikakhale tikusangalala kuti abdulrahim komanso shukulani Tsopano ndi mamwalimu ndithu anyamata amene chipembedzo cha Chisilamu akuchitsatira m'madziwa inu za deen izi ndi zokoma ndithu pamene ife tikusangalala ndi zokoma zimenezi inunso tamasangalalani mbali imeneyo ndi kuonera ndithu pano pa kanema wa captain media tiyeni ndithu tikhale limodzi chifukwa zokoma zidakalipo zokoma zikanabwera zokoma zikubwera apa ndithu ndi pa ci amodzi mwa malo amene amaphunzitsa komanso kumakhala ansembe kuno ku balaka tiyeni ndithu tikhale limodzi Dawa abambo inu mwaitaniria tili mu ulendo omwe uja kupitiriza ulendo wathu pa mdipiti wathu wopita mudzi mwa siyaludzu kwa t a makwangwala ku ntcheu kuchokera ndithu mtawuni ya balaka apa tikudutsa pa chingeni road block malonso amodzi amene ndi odziwika kuno malawi malo amenewa a chingeni ndi pamene ife tikudutsa kuti tikakhale ndithu ndikupanga mwambo umenewu munawalela bwanji ana anu ine ndithandizeni

timati tikupita ku ntcheu ndiye ndithu tili mkatikati mwa ulendo umenewu wopita ku ntcheu pamene tadutsa pa chingeni toll plaza tikuthamangira pa balaka maliketi kumene ndithu tikhote ku dzanja lathu lamanja kumalowera ndithu ku mzikiti wa abdulrashidi m'mudzi mwa siyaludzu ndiye tiyeni ndithu tikhale limodzi respected brothers and sisters kuchita dawa si ntchito ya munthu umodzi ukhale mkulu ndi ukhale mfana ukhale mkazi olo pamenepa ndithu ndiye pamene tikudutsa kapena pamene tikukhota ndithu kusiya m1 msewu waukulu umene kuchoka pa chingeni umakafika mpaka ku lilongwe pamenepa ndi pamene takhota ndithu kumalowera kumeneku kwa a siyaludzu tinene kuti pano pano talowano boma la ntcheu tili mmudzi ndithu mwa a siyaludzu kwa t a makwangwala

kapena kuti zonse zikachitikire tikunena kuti ndi mwambo wa chilemba mwambo umene ana ndithu aphunzira chiphunzitso kapena chipembedzo cha chisilamu kwa zaka ziwiri ndipo amenewa akutchedwa kuti ma mwalimu ndithu zimenezi ndithu zobeba zosangalatsa Zili konkuno zikuchitika konkuno ndithu tikunena kuti tiyeni tikhale limodzi kumeneko ndi kumene zonse zikakhale zikuchitika chikondwerero chonse kusangalala ndi ana amenewa amene pano tsopano tikukondwera kuti akudziwa chipembedzo chawo cha chisilamu

galimoto ndithu amenewo malole dzadza ndithu ndi anthu onsewo amene ndithu akufuna kukapezeka nawo pa mwambo umenewu kumenekonso kumbuyo kwenikweniko tili ndi madaladala amenewo sikaniya eya onsewa ndithu ulendo wake ndi umenewu atipangitsa kufika kuno ndi omwewo anyamata mukuwaonawa ndithu tikukamba za Ibrahimu komanso shukulani amene lero ndi anyamata amene tikuwasangalalira kuti akudziwa tsopano za chipembedzo chawo cha chisilamu ndithu amenewa ndi odalirika tsopano pa mzikiti amenewa tikuwatchula ulero kuti ndi mamualimu pamene akuvala chilemba kuti amaliza ndithu maphunziro amenewa ndiye kumeneku ndithu yakutengerani kutali captain media tv lero yakutengerani kutali pomwe kwa T/A Makwangwala kuntcheu tiyeni ndithu tikhalebe limodzi ah, kumeneku tikafike limodzi mukudziwe

tili m'mudzi mwa Sialudzu kuno kwa T/A Makwangwala timakamba kuti tikuchoka ku balaka tikupita ku ntcheu kumene kukakhale mwambo kumene mukuonera anthu ndi amenewa amene tapeza zochitika ndithu ndi zambiri kuti zochitika zambiri tikukamba ndithu za mwambo wa anyamata amenewa tikukamba za anyamata Ibrahimu komanso shukulani amene tili nawo pano chikondwerero chonsechi chifukwa cha anyamata amenewa Ndiye Captain Media TV lero tili kunoku tikuonetsetsa kuti chilichonse chimene chichitika kuno inuyo muchitsate, inuyo muonere ndipo tikupemphani kuti mukhale pompo chifukwa zochitika ndi zambiri. Tikhala tikulowa kumeneku kukhala kuchisangalalo mpaka madzulo tili nanu limodzi. Captain Media ndi mmene tili kuno, tikukamba kuti kuno ndi kwa Sialudzu, kwa T/A Makwangwala ku Ntcheu. Tachoka nanu ku Balaka takufikitsani ku Ntcheu, cholinga kuti zonse tikhale nanu. Ndithu chikondwerero ndi chimenechi, anthu akukondwera, anthu akusangalala chifukwa cha mwambo, chikondwerero kuti ana athu ndithu akuvala chilemba kusonyeza kuti iwowa ndi mamualimu amene ndithu ndiokhazikika kuchita zinthu pa mzikiti pamenenso pano aphunzira chiphunziro cha chipembedzo cha Chisilamu. Ndiye tikunena kuti pamene tafika kuno ndi chiyambi chabe. koma zambiri zikhala zikuchitika ndiye inu mukhale pompo ife tikhale mbali ino inunso mukhale mbali imeneyo kuti zonse tizipanga limodzi chabwino ah, monga timafotokozera kuti timachoka ku balaka kumene timabwera kuno ku ntcheu ku pologalamu kumalo kuja ndiye tafika ndi kumeneko mukamamva abdurashidi mosque ndi kumeneku tafika ndiye pamene tafika pano talandiridwa ndi munthu amene tikufuna kuti angotifotokozera pang'ono kuti malo ano ndi kuti pamachitika zotani ndi kuti nonse amene mukuonera kanema wa captain media mukhale mukuzitsata bwinobwino takulandirani amwene zikomo kwambiri e, choyamba anthu tauzeni dzina lanu Ah, ine ndi aya mipanda ah, wobadwira pompano muzi wotchedwa Nsiyaludzu Chabwino, mwina anthu amene sanafikeko kuno tafotokozerani kuno ndi kuti ndipo kuli zotani lero? Ah, kuno anthu kumene afika kuno ndi ku Ntcheu muzi wa Nsiyaludzu Eh, TA Makwangwala.
chabwino.
Ah, ndipo kumene lero lino afika kuno kuli mwambo umene mwambo uli wosangalalira chilemba chimene makolo adawatumiza ana kumadrasa ndipo atatumiza kumene kuja ana aja aphunzira chabwino ndiye pamene aphunzira ndi zoti aphunzira zotani komanso ti- tingamatchule kuti chani kuchipembedzo Ah, ana amenewa aphunzira pa chisilamu pali masiteji atatu amene munthu amayenera kudusamo Eh. siteji yoyamba mualimu siteji yachiwiri amatchedwa kuti shekhe siteji yachiwiri komanso mu- yomaliza komanso mufti tsono ana amenewa mashekhe amenewa ah, tingoti ali pakatikati pakati pa mualimu komanso shekhe okay ndithudi chabwino mwina anthu ayembekezere zotani tikuona kuti kuli gulu lambiri chikondwerero ndithu chapamwamba anthu ayembekezere zotani Ah, anthu ayembekezere kuona zinthu zabwino kwambiri zinthu zopatsa kaso zimene mwina ana ena makolo ena amanyozera kuti mwina maphunziro achipembedzo ndi osafunikira ndipo lero lino makolo ay- ayembekezere kuona zinthu zimenezi ndithu tikuonanso kuti tafika ndithu pa mzikiti mmawutcha kuti chani mzikiti umenewu komanso mukuona ngati kuti kukhala ndi mzikiti pa khomo ndikupanganso ndithu maphunziro a chisilamu ndi zabwino motani Ah, kukhala ndi mzikiti pa khomo ndi zabwino kwambiri zimathandiziranso makolo ana kuti aziphunzira pafupi komanso anthu kuti asamayende mtunda wotali mwina kumanyalanyaza kuti kapena kumzikiti ndi kutali ndiurira shukura shukura shukura shukura palusorowe allawanibata ndiurira Ah, tikupitirizabe kupatsirani zochitikachitika zimene tabwerera kuno mudzi mwa Nsiyaludzu kuno kwa TA Makwangwala ku ntcheu ndiye pano takumananso ndi agogo ake amwana ameneyo amene lero tikukondwerera kuti ndi mualimu amenenso waphunzira ndithu zokhuza ndi chipembedzo cha chisilamu ndiye tifuna ticheze nawo timve kuti kodi chisangalalo chawo ndi chotani pamene mdzukulu ameneyi tsopano akudziwa ndithu za chipembedzo chimenechi tikulandireni zikomo kwambiri ine ndikukondwera mdzukulu ameneyu kukondwera kwake sindimadziwa kunena kuti ndingadzafike mdzukulu woti nkumaliza kurani ine ndili wosangalala kwambiri pa moyo wanga angakhale ndikudwala koma ndazikoka kuchoka ku Blantyre kubwera kuno cholinga ndikhale ndi mdzukulu wanga pamaso akamalangidwa ine azindilangira limodzi ndipo ndine wachisangalalo chachikulu sindinkadziwa kubereka mwana mwana kubereka mwana mnzake nkukhala shehe salamu alaikum yeah, mwinanso kwa anthu amene akuonera afunanso mwina atadziwa kuti dzina ndi ndani
dzina la ine amene akulidziwa a to z kuchokera angakhale akwathu ndi shehe imani woje
isa chabwino chisangalalo ndi chotani popeza kuti lero mdzukulu wawiranisa anthu ambiri pamodzi pano ine chisangalalo changa ndi chosangalala kwambiri malingana kuti sindinkadziwa zinali mmaloto akwa mulungu koma izi ndi mbazo zochokera kwa mulungu kuzata kuti ana anga zizukulu kuitaniza khamu lonseli kuno kwa siyaludzu ku balaka market ndipo ndikukondwera kwambiri ndakhala wosangalala kunyadira mwanayu kuti angakhale pa imfa yanga adzandipempherera mawu a mulungu amene waphunzira mwana zikomo mapazi amene mwana ameneyu akudutsa zikutengeranso makolo mwina mwathokoza bwanji makolo pochita chilinganizo chimenechi ndikuwathokoza makolo polingalira kuti zimene ambuye ake a mwana amadutsa ndiponso mdzukulu wawo adutse momo ndipo zitabu zimene amtengera mwanayu nzoti zimene amagula ambuye akewa pozindikira kuti chipembedzochi chachokera kwa ambuye akewa ana onsewa achitengera kuchokera mwa ine gogo wake wa mwana chiyambi ndi chimenechi taona kuti ana ndithu akupangira zimenezi malangizo akhala otani kuti popita chitsogolo asachitha asachithawe ndithu chipembedzo koma ku- achitsogolere ndiponso mpaka na pakali pano ndatenga buku loti liwerengedwe zimene zili m'bukumo nzimene mwanayo azakhale mpaka moyo wake wonse ndipo asazalowe njira zopanda pake azachita za mulungu zimene wachita apa chikhale chiyambi ndipo ana anzake atengerepo chisanzo chabwino choti chisanzo chabwino osati kumwa mowa koma kuyang'ana kwa mulungu kumene tinachokera ndiponso zabwera kwa mulungu tili mtendere

kwa kampepuza ndiye lero tili kumudzi kwawo kumene watitengera kuno kwa siyaludzu kumene kuli chikondwerero chofuna kuwaveka chilemba komanso kuwapanga handover anawa kuchoka ku sukuluko kupita m'manja mwa makolo awo

ineyo zimene ndikuthokoza panopa bambo anga ineyo jeni anapanga zokuti ndikaphunzire zimenezi pali makolo ena amene akuti ayi- pa amene akuti ati ayi zimenezi komana tinangozivomereza ndiye ndili kuthokoza zimene andichitira lerotu wahadha assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu Bila dzina langa ndine abdurahimu ishmailo kwathu komwe ndinachokera ndi kubalaka koma ndili kuno kuntcheu kumas- kuchisangalalo chomwe anatikonzera bambo athu poti ife bambo athu anatitengera kudzaphunzira panali anthu ena amene ankakhala akuyankhula kuti zimene tipangazi si zabwinoyi koma bambo amenewa anakhala akulimbikira paka- pakana lero tsiku la magraduation athu

ine mayi ishmael kondoni ndili wosangalala kwambiri chifukwa cha mwambo umene wachitika pakati pathu ife tinangochiyerekeza koma mwini wake allahu subhanahu wataala ndi amene wachikwaniritsa kotero tikumuyamika allah namalenga amene wakwaniritsa chimenechi komanso koposaposa ulemu komanso chiyamiko chipite kwa ishmaeli kondoni amene ali mwamuna wanga amene anachipanga chimenechi kuti chikhale chotheka potenga mwana kutumiza ku madrasa kutumiza ku madrasa mwana si chinthu chophweka koma zinatengera kuti mulungu anadusira mwa munthu ameneyu mpaka nopezekaso kuti mwanayu wafika pamene wafikapo chimene tili kuona kuti shehe tili naye nyumba mwathu kotero kuti ambuye amudalise mwamuna wanga munthawi zonse komanso ndikuyamika makolo chifukwa chofika malo ano azizanga onse abale ndi alongo konse kumene achokera komanso onse amene anatikuta pa mwambo umene kuti ukhale wotheka chifukwa patokha sitikanatha kukwanisa mwambo umenewu koma mulungu anawatuma anthu amenewa kuti tizasangalale nawo limodzi limodzi kotero ife sitingathe kuwalipira zabwino koma allah subhanahu wa taala awapase zabwino moyo uno komanso moyo uli nkudza akakhudze onse amene akudwala komanso onse amene sanafike pa zifukwa zosiyanasiyana kwathu ndikuthokoza ndi kuyamika amin Chisangalalo, chisangalalo, ali chisangalalo, chochokera kwa Mulungu.

Rahim Ishmael. Ana amenewa atichotsa manyazi, ana amenewa ndi mashehe athu. Kuyambira lero ife tiphunzira zabwino kudzera mwa ana amenewa. Ndiye chimene tingangopempha ife kwa Ambuye Mulungu kuti tikungopempha kuti Ambuye Mulungu mwatisamalire ana amenewa, mwapase zabwino, mwapase mtima wolimbika, mwachosere zina zilizonse zowawa za pathupi lawo. Tikungofuna ifeyo chimwemwe chokhachokha chathu ndi chisangalalo.

choyambirira ndimuyamika allah subhanahu wataala amene iye wapangisa kuthekesa mwambo umene waonekeramo koma kwambirimbiri pamene tikumuyamika allah subhanahu wataala tisaiwalenso ah, kumfunira zabwino m'bale wathu uyu ah, amene ali bambo ismael kapena kuti mlungusi muzo amene agwira ntchito yayikulu kwambiri popanga pothandizira kuti mwambo uoneke mmene ukuonekera unalilimo ife tikudziwa ndithu kunena kuti nzoona iwo anapanga izi ah, pofuna kutipatsanso sapoti ah, kudzera ku ntchito yathu imene tikugwira komanso kuonetsa chimwemwe kwa ana awo muizi kumbali yanga ndikuyamika komanso ndimpemphe allah subhanahu wa taala kuti agwire ntchito yabwino komanso awapatse zabwino kwa iwowa ndi cholinga choti izi zikapitirirenso kupangiranso anthu ena komanso ndikuwayamika kwambiri chifukwa ali ndi niya yophunzitsa ah, abale osiyanasiyana mbali ya dini ya allah subhanahu wataala muichi ndikuyamikira kwambiri kuti allah subhanahu wataala akapatse zabwino komanso akateteze ku mafitna osiyanasiyana ine ngati wophunzitsa tikuyamika kuti anatilandira bwino kwambiri chifukwa tsiku la lero linali lodzangopereka ana tikuyamika kuti anatilandira kwa- bwino kwambiri oloko pamudzi pano muichi tikuyamika kwa allah subhanahu wataala koma langizo langa lomalizira ndipite kwa anyamata amene ndangowaphunzitsa kumene aphunzira kuti chimene akuyenera kulimbikira akuchita ndi choti pamenenso akupita ku sukulu akathenso kulimbikira ah, kumapanganso kumawerenga mu nthawi imene abwera kuchokera ku sukulu ndi cholinga choti tikhale ndi mashekhe odalirika inshallahu taala wopita ku sukulu komanso odziwanso za chipembedzo chathu cha chisilamu muizi ndimuyamika allah subhanahu wa taala kuti ah, ana amenewa allah ah, awapatse awatetezere ndi kuti akhale mu chitetezo chake cha mwini wake allah subhanahu wa taala mu nthawi ina iliyonse komanso allah subhanahu wa taala akatsegule kwambiri nzeru zochuluka mwa ana amenewa ah, muizi